toolu lo nwere ihe m chọrọ ka m kwuo tụsara m lu video la meki elu shọl ụmụ nwaanyị especially ụmụ nwaanyị ndị bụ la ha alụlugo ji lata be nna ha lụọ ahụ ji ọjọ ma ọ wụ onye bụ la ọ lụrụ ji ji ya lọ ehe ya wee lụọ ji ọjọ ma nke nlụgoro ji ya lọrụ ya ọlọ ehela ji ọ ndụ m chọrọ ka ha bịa ụmụ nwoke bịa lụtụkwurie saa onye ọbụla saa m asịsa la video la la ihe dụ mkpa o nwere ajụjụ m shị ka m jụ ụlọ ihe ụmụ nwaanyị ala ụfọdụ ụmụ nwaanyị ele emechi ha awụ ha lụọ ji ji ha mụọrọ ha nwa nwụọ ya wụ la ji nwata nwoke anwụọ ụmụ nwoke na-anwụkarịzi ihe ụmụ nwoke nji anwụ ihe eshi agara ike nwoke tagharịgide tagharịgide tagharịgide BP na igbu ha enweghị rest ọ wụrụ ọgụ ọgụ fụta la family akpọfụta nwata nwoke nwata nwoke ala alụ mgbe e mere o nwe ka nwata nwoke nche nwụọ nwata nwaanyị a mekaa gaa lụọ ji ọjọ ụmụ ahụ ọ mụọrọ nwata nwoke ahụ chokia ji wụ nke nwụrụ anwụ ụmụazị chokia o ruo mgbe e ka ụmụazị ji nwaanyị alọjie she la-aga be nwata nwoke be ji wụ nwụrụ anwụ eke ụmụazị ji la-ekeriri ha ji la be present husband ihe ọ hụrụ ihe arụ adakụ adamma ihe adakụ adamma ma ekwuwo okwu kwesịrị ihe m kwesịrị ka ele onye Igbo ezigbo onye Igbo na-eme ihe mbụ omenala omenala ọ shị gụ na ọ wụ la ji nwụọ gụ ree ụmụ omenala ọ shị wụ na ọ wụrụ la ji nwụọ gụvụrụjia ụfọdụ ụmụ nwaanyị abịala ajụ ajụjụ ha chọọ ịlụ ji ji ya nwụgokwa o eziokwu na nwaanyị ji nwụrụ ndụ be ji na-emegbu aga ụfọdụ ndụ be ji na-emegbu kịakịka mbụ nyụọ anya mana onye emele ụka iworu ị kpọrọ ụmụ dachie onye i ji ịlụ ịrụjia ịlụ onye ahụ ụmụ ahụ ị mụọrụ ji wụ nke nwụrụ anwụ awụrụjia onye nke enwe ụmụ ọ dụghọ mma nwata nwoke zụrụ mee ihe niile gaa be nna ị gaa mee ego ọ na-eme ụmụ ajị affect ọ na-eme ụmụajị ya ha lụkaa ji ụfọdụ alata ahụ ọ na-eme ụmụajị ọ bụ sọsọ la ha lụrụ ji ji ha alata ahụ o ọ na-eme ụmụajị ihe ọ eme ụmụajị karịchara ihe ọ eme ụmụajị ọ bụ ihe ekwu ekwu ọnya la ụfọdụ amụta ha nwa ma ha gaa ji o so l'ime ee njika ji mmadụ papa mmadụ ịmakwala kọmbụ nlọ n'ọnwụ ọ gaghị alarụ because ụmụ nwo blood ka e weru nye onye ọjọ nwata nwoke ahụ nwa ahụ lụọ ji ọ ga-la enye gift ọ ga-la azụrụ ya akwa ọ nya na-eri ego nke a ruo izuhori ọcha akwa ka emeri ya ego ụmụ ọ mụghọ ọ dụlụ mma ọ dụlụ mma lere ụmụ ere alerela ụmụ ere nwaanyị ụfọdụ ọ wụrụ la e mechakwara ego n'isi ibe nwata nwaanyị ji ya adụrọ ndụ ọ fụta la ji ọ chọọ ịlụ ji ọjọ ọ chịrị ụmụ alụgharịa ụmụaji ruo mgbe ha mma alụba nwaanyị ma ọ lụba ihe ọchị ya ga-arụ ụlọ be nke ha gara arụ ụlọ be nna ha ụfọdụ ụmụazị esoro eme ọ wụ la ị wụ nwoke leele m anya ha nya ụlọ ele be nne wụrụ ụlọ laa haba be nna m ashọ m la ụmụ nwoke dụ mma ka ha nshi eme ma o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwụ mgbe a zụwa nwa ha echi ihe aka ha emeghe nta eme nke mana ọ wụghị ị la-eme na i nweghị be nna ụmụ nwaanyị enweghị be nna shiri nne ọ wụghị ị la-eme na i nweghị be nna i nwere nna ọhọ favour ka ị ya eme ba i kwete na nna la-awụ nna ọhọ favour o nweghị mme determine ụdịrị nna ọ enwe o nwekwere mme determine ka o si abịa ụwa ọ chi okike chileke bu la eluigwe onye na-eme ka m sọrọ ya o shi kpọfụta m ka m sọrọ ya o shi kpọfụta m and onye ọbụla nwere ihe ọ na-agabiga na family nke o emeghe ụka ịgbafe ọsọ gajia cheziala onye nke nji ego na ọka ahụ ka ka ị alọba ịlọbazia ka ahụ ọ kwa kacha achịkwa achị ọ nya ka m ji ekwu ka ulu ghọta ọ dụlụ mma mmadụ lụka ji ji nwụọ ya alụgharịa ji ọjọ ya kpọrọ ụmụaji ụmụaji gaba ji ha alala be nna ha ga-eme agbamnkwụ ha lụrụ be ji nke ọhụụ ọ dụlụ mma ọ wụ la ọ dụ mma dere m ilu na comment section ka m mata dugo